Ndikulandireni kwina kuli konse kumene mukuonera program ya tsiku la lero ya Hustle Yanga. Lero Hustle Yanga ndikucheza ndi munthu wosangalatsa kwambiri, munthu amene pa TikTok ndi odziwika bwinobwino, ma Facebook mu ndi odziwika bwinobwino, Mr Spanner. Amenewa awa ndi achikulire amene hustle yawo amadya mwa mpikisano. Sindifotokoza zambiri, tikufuna tione, timve anayamba bwanji, zimenezizi afuna akafikire nazo kutiko. Dzina langa ndine Sunganani Siliya, khalani pomwepo. Mr. Spanner ndikulandireni mu program ya Hustle Yanga. Zikomo kwambiri madala Tiyambire pa dzina. Dzina lenileni ndi ndani? Nanga la Spanner linabwera bwanji? okay eh, dzina langa lenileni ndine awali austin ndimachokera ku machinga T.A. Nyambi muzi mwa mbujo Eh, dzina la Spanner linachokera m'malo oti ndimakonda kuonera ma content kwambiri aku nigeria kuli wina wake amatchedwa kuti Spanner Nigeria ndiyeno he's the one munthu amene wandipanga motivate ineyo kuti nanenso ndiyambe ma program achakudyachi ndi pamene ndinaganiza kuti ah, inenso tu mmene ndimayikira nsima ineyo ndi kuli bwinonso nanenso ndikhale Spanner wa ku malawi chimadyo cha ku malawi ndi pamene panachokera dzina langa tu Ndithudi. Oh, ndiye kuti wina aliyense amene amadya mwauchimadyo, ameneyo mumamutcha spanner. Ya, ya.
Ndithudi, ndithudi. Ndiye kuti spanner wa ku Nigeria, Nigerian spanner. Spanner wa ku Uganda, spanner wa ku Uganda. Inu ngati wa ku Malawi, ndiye kuti spanner wa ku Malawi.
yeah yeah pali kusiyana ndithu Spanner wa ku malawi Spanner wa ku nigeria ndifukwa kuti kuli flag yanga mm. pambuyo pamene mukuoneramu Spanner I represent my country eh, ndiponso flag iyi imene imandipanga motivate kwambiri kuti ine chakudya ndizichidinda ndithu ndiziononga chakudya kwambiri kupanga kuimira dziko langa ndipo ine ndimakhala kwambiri kulimbikira kwambiri kamba ka mbendera yanga kuti isachitise manyazi yayi chabwino zina zimatikanika komano chakudya chomwechi ineyo Spanner Malawi chitifikise kutali. Inu luso limenelili mudalidziwa bwanji komanso mudalidziwa liti? Aaa luso limenelili ndinachulungamo zinayamba ndili mwana ndili wa zaka 6 ndipamene ineyo ndimadya kwambiri kumayenda m'makomo mwa anthu choncho mmanyumba oti nyumba yanga sindimakhuta iyayi. mwina manyumba okwana 6 ndintaona kuti ah, ndikukula nazo kuti ah, koma ati ineso ngati izizi ah, mwina make ndikhoza kukhala wononga chakudya ndi pamene panabwera luso ilili osati zangoyambira lero iyayi kapena ndangodzuka mamawa kuti ayi ine ndikhale Spanner Malawi kapena ndizidya chonchi izi zinayambira ndithu ndili mwana ndithu Yeah.
Timadziwa kuti mwina ana amakhala akudya kamtanda kamodzi. Inu kukula kwanu mwana munkadya mitanda ingati? Eh, ineyo kukula kwangatu ndili mwana ndinkadya mitanda folo mwinanso folo penso kuchepa mwinanso 5 zimatheka ndithu kudya mitanda 5 kundipatsa nsima yochepa ndimalira ndithu kugwa pansi kuti nsimayo yachepa imene ndimayikira ineyo ndithudi
Makolo ankati chani mwana wang'ono koma akuyika mitanda folo, kuyika mitanda yambirimbiri ankati chani? Mm. Ah, makolo anavomereza kamba kuti ineyo malemu agogo anga anali soyika chakudya kwambiri ndiyeno sanali odabwa kwambiri kuti kuti Spanner-yu akudya chonchi bwanji mwaona sanali odabwa iyayi anali kuti izizi mwina majinzi a magazi Mwina anatengera kwa gogo wake madyedwe amenewawa. Nde sanali wodabwa kwambiri anangoti ya tiye tivomereze izizi mwina anatengera malemu agogo awo madyedwe awowa. Oho nde kuti ndi za mmagazi zimenezi kuti agogo kenako kumabwera kwa inu mpaka pano. izi ndi za mmagazi kunena chilungamo. izi za mmagazi Mm. yeah nde kuti muchoke kuti mukukula nkumadya choncho nkumayenda nkumafika pamene muli pano papa zakhala zikuchitika motani mwina kukula kwanu ndi madyedwe anunso okay kukula kwanga nkhani ya madyedwe ndiyamikebe mbuyo zaka za mbuyomu kwathube kunali kochita bwino pa nkhani ya chakudya sitimavutika chakudya iyayi ndiyeno timadya bwinobwino ndithu ndimadya mmene ndimadyera kwambiri ndakhala ndikukula chonchija ndikudya choncho mpaka ndafika kukula of course sizimalephereka anthu ena ocheza nawo amadandaula kwambiri kuti "Iya, a Spanner nthawi imeneyo akunditchula zoti a Wali amwene iyayi kwathu msamabwere eh, mutithera ufa inuyo mukudya kwambiri kwanu mwadya komanso apapa mubwera mudyaso ndiyeno basi ndakula ndakula moyo umenewo komabe poti kwathu kunali kochitabe bwino pang'ono ndiyeno chakudya sichinali nkhani yayi ndimayika nsima chimodzimodzi ndimatindaso chimodzimodzi moti sakhala achibale koma amakulolani kuti mudzipita kunyumba kwawo kapena angoti "Ah, adzatithera ufa amenewa ya kundilola nde ena amandilola amene timacheza nawo oti sinanga amaziwa kuti akandikaniza kwathu sakadya chifukwa zoti zimatheka kuti ndikapita kwawo kukadya kwathu so amabwera kuzatani kuzadya ndiyeno anavomereza kuti ayi uyu ndi nzathu be komanso kwa- kucheza kwa iwo ndi ine kunali kuti amapeza kena kake- kakaphindu kena kake malingana kwathu kunali kochitako bwino nthawi imeneyo ndiyeno basi anati is our friend anavomeza kuti uyu ndi mzathu basi Yeah. Eh, ndifika nthawi inake ndikufunsani kuti tione zili mkontenazo kenako mutionetse masikilo anu bwinobwino koma ndifuna ndimvetsetsebe makolo Yeah. amakulolani kuti muzidya ndi ana anzanu kapena amati a uyu ngwankulu azidya ndi akuluakulu azinzake ngakhale ali mwana Ah,
eh, makolo samandilola ndizidya ndi ana nthawi imeneyo ngamba kuti malinga ndi madyedwe anga ndiyeno anangoti hayi inuyotu basi tizikupasani mbale yanu yanu. kontena uyuyu i think wachepa nthawi imeneyo imene amandipasa mwina sinanga mitanda mukudziwa mitanda yakumudzi ija imakhala chipande chachikulu ndithu ndiyeno amangoti kuyamba lero inuyo ndili nzaka i think nzaka 8 or 9 imene ndinayamba kudya ndekha mpaka ndafika kukula msinkhu uno Apa muli ku South Africa munapitilizaso madyedwe omwewa kapena munapitira zina? Aaa ku South kuno ndinabwelera ntchito sinabwelere madyedwe eeh za madyedwe zangoyamba kumene chaka I think early this year January ino kuno ndinabwelera ntchito komabe ntaona kuti be ndi luso langa mmene ndimadhindira nangoti eeh boh ndikhale ndi page yangaso. ndizawapanga motivate a Malawi, ndizawalimbikisa mwina kuli anthu enaso a luso lawo azibweraso kuti ya musamaope manyazi iyayi bwerani ndi luso lanu poyera anthu atani aliwone zikasangalasa anthu akupasani support ndithu. Kuyambira nthawi imene munayamba kumadya ngati mpikisano, mwapangako Yeah. mipikisano ingati? Eh, eyi mipikisano ndinapanga yambiri kunena chilungamo ndapanga mipikisano uja waku waku waku okay, waku zimbabwe aku nigeria aku south africa komanso napangabe ndi mmodzi waku uganda komabe iyeyo inali ngati behind the scenes asaf- safuna kuti aone anthu komabe zoti ndinamuchita ndithu etu
Tandifotokozerani nthawi yanu yoyambilira kuti mukupanga mpikisano ndi munthu woti wakudya. Chinachitika ndi chani?
Okay. Eh, kuti ndiziyamba mpikisano wa chakudya, kuli mkulu wina wake timati Aka Plus Rajab big man anthu ambiri amamdziwa wanyi- wachawa ndithu m'bale wanga amadziwabe mavalidwe chani ndi amene tinayamba ngati tipanga ka kakomedi kenaka kuti a iweyo sungadye kuposa ine ayi nditha ayi munama ndiye pana tinatulutsa ndrama 500 rand 500 rand mwaona nditaika nditaika pa tebulo kuti amwene mukawina mutenga 1000 rand ndi pa tebulo ndi pamene panayamba mpikisano ndinayamba before sanambe zokudya nangona kuti "Ah, inetu ndikagule spana ine ndikhala spana wa ku malawi pa ine ndimadinda kuposa spana kuti wa ku nigeria pamene panayamba tu zina la spana linatuluka komanso pamene panayamba mipikisano kuti apapa ine bo ndizipanga za mipikisano nde mutayamba kudya pamenepo chakudya chimene mumadya chimakhala mwina nsima ndi thelele yokha kapena mmakhalanso mukudya zakudya zosiyanasiyana ngati nyama kapena mwina nsomba kapena mmadya chakudya special Eh, ine simmasankha ndiwo, simmasankha chakudya. nyemba ngoti chilichonse ineyo ndimayika simasankha iyayi as long as amene ndikupikisana nayo asankhe kuti ineyo kapena tipange bread timapanga bread ka okay tipange amazira timapanga ma- simasankha chakudya chopikisana ndithu mr spana yeah. yeah. inuyo mukakhala kuti simupanga mpikisano mukudya mwina mwabwinobwino mumadyanso mmene mmadyeramu kapena mmachita kudzichuna kuti apa tidye za mpikisano apa? Ah, kungoti izi zangu- zangolowa m'magazi pano chifukwa amachipanga inenso name sitimasita ndimadinda chimodzimodzi mwaona akhale ochepe- ochepa kuti ayi koma ndimangodinda apa ine ndizingoyika nsimayi mmene ndikuyikira ngati machita 10 ndimati okay pansima paja imaisa kuti ndidyabe mmimbayi simakhala kuti ndili ndi njala iyayi imakhala ili ngati ndi jimu imene mmapanga ija ndi jimu ya ineyo osapita ku jimu ndima- ndimajimula pansima yeah. mukakhala kuti mukukonzekera mpikisano mumapanga chani chifukwa timadziwa kuti akakhala mapuleya a mpira aja akakonzekera mpikisano amakhala kuthamanga kutani kulowa mu jimu inuyo mukakhala kuti mupanga mpikisano mumakonzekera bwanji

pamene chimakhala competition koma ndikudyaso kuti ndigone bwino sinanga nsima ija imakhala yochepa kwa ineyo ndimadindaso nsima ina ndithudi
kodi akulu ndinu okwatira inu Ah, yeah, ineyo sinokwatira yeah. Eh, ndinakwatira zaka zambuyozo komano banja langa linatha pa zifukwa zina ndi zina komanso osati zakudyazi iyayi apo ndiye mumvesese Yeah. bwino
asakhale kuti munthu wamayi anatopa ali kuti iyayi sindingakwanitse kumaphika milanda 10 iyayi banja linatha koti penangazi mayi uyu- takhalitsa kwambiri kuti kuno zaka zitatu nthawi imeneyo imene banja linapezeka ine banja langa latha kamba kuti mkazi anatopa anakakwatira ndi mwamuna wina koma osati kuti kudinda ukudya
tibwere muli pa banja mukamadya bwinobwino mumakhala mwadya mitanda ingati kapena chakudya chochuluka bwanji okay uh, ndili pa banja nthawi imeneyo simadyetsa kwambiri ndimazipasa ulemu sinanga pa banja ndiponso nali kuti osaka ndinkasaka ine kusiyana nthawi imene ndimakhala ndi makolo anga pa banja nthawi ma- makolo anga sinanga amandisakira zakudya komano pa banja ndimasaka ndekha nde ndati ndikaononganso chakudya chambiri pakhomo pano ndivutika ndine mwaona komanso ngakhale kamwana kalipo kang'onoka kakavutika ndiye ndimadyabe mozipatsa ulemu mwina mtanda umodzi komabe kumbali umapita kumbali kuti umapita okaini wagula zigumu zija Nka- mtanda umodzi ndikangoti ine simadya simadyetsa ndithu A Spanatu mmene ndikuwaonera khala ngati ndi gulu lija loti amati akapita kukasamba ndekuti madzi atenthe kwambiri kenako atenga zitumbuwa khala ngati a Spana gulu lake ndi limeneli tabwera kuti mmene ndafotokozera Mm. kuti tione kuti madyedwe amene ali mkatimo akhala otani mkati mwa kontena imene ili pamenepo komanso ndekuti mudzi- mutiuza kuti ndidzipatsa nthawi yachonchi kuti ndidye nde tingopita paka break pang'ono kenako tikhalenso tikubwera posachedwapa Tikupitirira kucheza ndi Mr Spana amene ali ndi luso la kudya kwambiri nde tawauza kuti ationetse madyedwe ake kenako tikhale tikupitirira. Mr Spana, Yeah. apa tikufuna anthu akhulupirire kuti ndi inuyodi amene mmakhala mukuphwasula chakudya ah, molapitsa. Chakudya chimene muli nacho pamenepo ndi chakudya chanji? Yeah, zoonadi.
chakudya ichichi timatha kudya kunokolesa anthu atatu komano ineyo ayi akandijoina wina apa ibadwa apo ndewo ndiye ichichi nthawi imene mungatipase ine plus minus i think ndi two minutes itha kukhala bwino ndithu sinanga uwu ndi mpunga minutes. ikanakhala nsima mukanandipatsa 1 minute wa pali kusiyana mpunga ndi Mm. nsima yeah. Mm. koma kupeza kuti apapa uwu ndi mpunga ndikupatsani 2 minutes yeah. ndikufuna apapa mundipase 2 minutes mutionetse madyedwe anu mpungawo ndimaliza ndithu Mm, ndiye ndi- mundiuza kuti ineyo ndiyambe kutani ku- kudinda pa kudya ineyo ndimakhala okonzeka nthawi iliyonse masana madzulo usiku
okay chabwino ndiwerenga katatu kenako mudye tipitirizenso kucheza kwathu
okay zikomo kwambiri one two three

Mm. bwana spana mmero wanu koma ndi wabwinobwino inu kwambiri ayi wabwinobwino ndithu
chifukwa chakudyachi simunadyenso 2 minutes mwadya 1 minute 10 seconds one minute 10 seconds yeah, yeah. chiyambireni kudya yeah. chakudya chinakuthimba nkoni pakhosi
ayi olo kamodzi even Ayi. ndikatolimba bwanji olo kamodzi aya inu ndiwachiyawo wangaluse
Ah, ndiye ndineyo ndiye ndineyo chiyambireni kudya chakudya m'mipikisano ndi chakudya chiti kapena ndi mpikisano uti umene mmaukumbukira kuti koma eh mpikisano wakuti wakuti umenewo eh unali wina wake wapamwamba kwambiri Ah, mpikisano umene wali wamwamba kwambiri ndikanena kuti ndapikisana ndi waku nigeria bama ya ndi bama komanso it was very tough game sinali game ya easy yani kwa amene anandionera pafupi kamera ija kundipanga zoom i was dropping the tears of, of joy umaona kuti mkulu ndikumwinadi poale simaijice it wasn't easy kuti ndiyimalize komabe it was a, a massive game ndiyamikire competition imene ija inali yapamwamba kwambiri komanso anthu anabwera ndi more support kuzatipanga support amboso amalawi amatikonda ndithu eh, zonyadisa kwambiri zinthu zapamwamba kwambiri mpikisano umenewo inali mitanda ingati meneyu popeza kuti unali rematch unali mitanda 10 10 komabe ine ndinadya i think in less than a minute 10 mumafuna sima yake ikhale yotani yolimba kapena yofewerako kapena imakhala yotani Okay sima yake timadya kondowole kunoko tima a- aku Nigeria amati samo mana ama amaitcha kuti fufu mwaona imakhala yofewa kwambiri komanso nsima yabwino kwambiri pangana kana pa mpikisano chifukwa singakupase vuto lililonse mopanda shuga siyana kuti nsima yathu ya ku Malawi imakhala ndi shuga wambiri ndiye sima ku Nigeria ndi yabwino kwambiri singakupanga affect thupi lako iyayi nchifukwa chake ndi momwe nthawi zambiri ndimakonda therere ndi sima imene ija chifukwa choti therere ija muli soda amathandiza kupanga digestive system mthupimu mukakhala Yeah.
kuti mwadya mitanda imeneyoyo thupi lanu limakhala bwinobwino ndithu kapena mma- mma- mwaso mankhwala kapena kugona kuno kuti eh ayi pena
oh ikakhala kuti ndadya mitanda 10 iyo sindimalekezera pompo ndandinanena kale ndimaphikanso nsima ina ndikuwonjezerapo mwaona kwa sindimakhala sindinakhute kwa za mpikisano ndi kudya nomo pali kusiyana mpikisano ndi za nomo ndeno ndi ndimagona bwino bwino komanso simamwa mankhwala ena aliwonse kuti kapena mwina mwake thupi ndadzimbidwa ayi sizimachitika zimenezozo mukamadya mumakhala mukutafuna kapena mangokhala kumeza basi ya kutafuna simakhala palibepo mangomeza basi
Mm. koma asipana muli ndi katundu wa nyumba wabwinobwino inu kapena mangogula chakudya basi ndalama ikapezeka
katundu alipo ndithu
mwati katundu alipo katundu alipo ndithu Ndithudi. Ena akhoza kufunsa kuti, Koma Sipana uja sanatemere amene uja kuti zakudya zija amadyetsa anthu ena amene ali pambali? Kudabwa kuti inu mwina mukudya koma Eh, akukhuta anthu ena amene akuonerera. okay eh, anthu ena amanena choncho kuti asipana inuyo simadya nomo za nomo madya mankhwala komano ineyo ndine msilamu eh, ndimakhulupirira mwa mulungu kwambiri za mankhwala ineyo simapanga nawo zizi zimakhala nomo madyedwewa amakhala nomo opanda kuonjeza china chilichonse Mwa- mwafotokoza kuti ndinu msilamu nthawi ya ramadani zimakutherani bwanji sinanga mimba inakumbika ndi chakudya chambiri nthawi imene mumakhala mukusala zimakutherani bwanji akulu Eh, yonse nthawi imene ndadya chakudya kwambiri nthawi ya ramadhani kapena kuti kusala kudya komano madzulo kuti ndikukas- ndikukamasula kudya ndimakhala kuti patebulopa ndiye kuti padzadza chakudya basi ngati mmene ndinadya ija ndimangogona pabedi ndimangodzimvetserera kuti apa ndiye ndadindadi zenizeni nthawi imeneyonso mipikisano ndinayimikiratu kuti ndipange chosala kudya at the end ndikamaliza kusala kudya ya kuchikisano.
Mwina kuyambira nthawi yonse imene mwakhala mukupanga mipikisano, ndi zinthu ziti zimene mwa- mwakhala mukupambana, mukuwina kuti ah, koma pakanapanda mpikisano wa kudya uja house yanga imeneyi sindikadapeza chakuti kapena sindikadapeza ndalama zochuluka mwakuti. Uh, okay. Mpikisano eh, nthawi imeneyo ndinayamba kupanga mpikisano ndinayamba kupeza ndalama nthawi imeneyo Pa za mpikisano wa wa Bama ndi wa Spana okay, mipikisano yambiri ndapezapo ndi phindu ndithu eh, phindu lake loti ndalama ina ndagulira malo kumudzi eh, komanso ndalama inanso sinanga nthawi inoyo chimangaso Kuma- ndaguliranso chimanga ndi mpunga moti ndikukonzekera kuti nkazapita ku malawi sindikagona usiku wake ndikapeze kuti ayi a Spana chatu nyumbayo ndiyi ya Spana chatu iyayi chakudya sakomoka ndi njala chakudya ali nacho Ndi zimene ndimaona kuti ndapangapo komanso katundu wina ndi wina wambiri ndagulapo kuzera pa social media mipikisano imene mumakhala mukupanga ndi anthu osiyanasiyana alipo amene mudamuopako kuti koma wakuti kumapita kumeneko muli ndi mantha kuti eh mwakuti wakututsa amene aja amandiopsa um, umodzi wa Spana waku Nigeria wamkulu amene uja amake i was afraid kuti amene ndipanga naye mpikisano bwanji komabe china chake mtima chinandigunda kuti believe in yourse- in yourself maona ndiyeno nalimba mtima kuti ineyo ndine spana ndine mfumu ya zakudya ku malawi palibenso mfumu ina uyu ndimuwina since, the- since that day mpakana panopa ine sima palibe m'dziko lapansi lino ndimamuopa munthu amene amadya palibe simamuona so yeah wina yeah aliyense mmaona zoti ndikhoza ogonjetsa amene Right. Eh, pali mmodzi apapa akutrenda kwambiri ku nigeria amati timati ijere amene wamenyanso Spana wiki yatha iyi eh, ameneyo ndikumulingalira kuti kodi ndizammenye mamenyedwe ake otani kuti ma, ma, ndizangommenya ma seconds azaziwe kuti ineyo ndi mfumu ya zakudya mmodzi yekha basi apa amene ndikumuona kutsogoloko
mumakhala ndi matekiniki kuti uyuyu ndimkonzekere ndimuwine chonchi chonchi chonchi
ya matekiniki amakhalapo sinanga anthu ena aja wina mwina amakamangomeza osatafuna wina wake iyayi mwina amatema nthongo yayikulu pomeza paja tiye ndimamuona kuti uyuyu kuti ndimchinye ndizagwiritsa ntchito manja onse awiri okudya kapena kuti fast yake ineyo ndizakhale yotani popeza anthu ena okay mbuyomo amakayikira kuti spana sindingammenye i was very slow ndimadya pang'ono pang'ono amakayikira kuti bama sindingammenye maona komabe ine ndiku- ndimadziwa mwini wake kuti amwene chatu izizi ndikupangira pang'ono pang'ono anthu azidelera komano nthawi ya action azaone kuti ndine katundu ndithu nokha mukakhala simumaona kuti eh komatu kudya kutu nde eh kumandituma kuti ndigule chakudya nditani kumafika kuti eh kudya ukunsotu kapena basi zimango mangopitirira basi zimango kusangalatsani Ah, ah, ineyo zimandisangalatsa kwambiri chifukwa choti Mm. kudya ni kwabwino maona njala si yabwino iyayi Mwaona? Ndiye ineyo hwe kulinso anthu enanso amandikonda kwambiri amene amandipusha program ya chakudya komanso anthu ena ndi mafans ena ndikumana nawo amathekanso kundipasa ndalama ya chakudya a Spanner chani le muka- ms- pikisana mukapanga video chakudya chathu chitu- kugula chakudya ena kundipasa kumene ndalama komanso ndithokoze eh, Bos- bosman kasim amene ali ali ndi electronic blantyre mu- electronic yake ndangoiwa dzina lake eh, amenewawa amagulitsa china kompyuta ndi amenenso aku- a- andipanga sponsor kwambiri ineyo kuti ndifike pamene ndili pano kamba ka iwo nditchuke pamene ndatchukira pano pa international komanso angakhale ku malawi koma kwa- kodi ndi- ndimaona ngati ndizakupeza muli chibawo chiduntu kuti mwadya chimapita kuti chakudya Spanner ayi ineyo singakhale tuntu Mim- zimapita mumimbamu komano zimene anthu samakhulupirira okay zimene ndimachita ineyo ndikadya kwambiri ndimapanga ma push up ndi ntela imene ndimapanga komanso lemon ujayo amathandiza kwambiri kuti munthu asakhale onenepa kwambiri ndiyeno ndimamwa lemon mwina kuposa wina aliyense mwina ndimapanga over chani kumwa kwambiri kuposa anthu mmene mulingo kapena mmene ananenera ine ndiyeyo ndimakonda lemon sindimamwa tea wa mkaka ineyo ndimakonda lemon i only like to use a lemon i don't use a milk mwina ndikamamwa tea eh,
Mumafuna kuti luso lanuli mudzafike nalo pati? Eh, ineyo khumbo langa ndimafuna nditapita na ku UK komanso ngati kuli anthu amene ali maiko a ku Ulayawa akhoza kundithandiza kuti ndifikepo kumenekoko nkapange nawo ma participate mwina ndi mipikisano ya zakudyayi nkapange na anthu ena. Komanso ku Africa kunonso ngati kuli madolo ndimafuna onsewo nditazawagonjesa mwaona at the end ndizipita kuti ku USA kuno ku America kuja kumapanga zimenezizi komanso apapa ndili ndi plan yoti ndifuna ndikakumane ndi Spanner, Apama, Woli Gangsta, Ichere, Lutse, kuti Prophet Rolex wa ku Nigeria, madolotu amene amadya ku Nigeria amene ndikukuuzani, Apama wa ku Nigeria, ndifuna ndikakumane nawo live live ndikaike ndalama za nkhaninkhani pa tebulo nkupikisana nawo Mr.
Spanner, yeah.
ana anu akakuonani amati chani komanso mumafuna mwana wanu adzatengere luso lanuli ayi sindimafuna zo zo. mwana wanga ndi wamkazi ndiyene kuti mwana wamkazi akatenga izi banja salipeza boni mwamuna mwaona ine mwamuna nditha kulipeza banja ndi ifeyo amene tizikasaka chani ndalama pakho mwaona eti amene zakudya amene zakudya pakhomo ndizikasaka ndine mwana mwana wamkazi wa ineyo sangatengere izizi kuti apange nawo participate mipikisano ya izizi sangatengere mwana wanga ndithu Alaikum salam.
tingoyerekeza mwagula thumba la chimanga mungakhale nayo nthawi yayitali bwanji Eh, kunoko tine 12 kg ndikati ndinene thumba la chimanga kunoko kuli ma 12 kg ineyo 12 kg ndimamaliza week 7 days Wiki ndikati imodzi.
ndikudya day and night week imodzi ndikakhala ndikudya day and night then ndimamaliza within 7 days ya komano ndikakhala kuti sindikudya ndikungogula ma takeaway ndiyoti ya chonchi ikhoza kufika komano kwambiri plus minus 7 days ndimadinda ndithu kumaliza s- form ineyo mwina pamene tikupita kumapeto kwa kucheza kwathu anthu ena yeah. akamaona maluso ngati awawa kumaona zimene mmapanga inu kuti zimakubweretsani ndalama koma iwo amakhala akuphweketsa uthenga wanu kwa anthu amene amaphweketsa maluso a anthu ena ndotani Eh, uthenga wanga kwa anthu amene amaziwa kudya kapena ali ndi luso ngati ili eh, chonde musapange manyazi kuonesa luso lanu mwaona aonetseni anthu zimene matani mumachita mwaona chifukwa choti pamene mulungu amakudalitsira pake simamadziwika mwaona ndiye mukakhala kuti manyazi mukhala ndi manyazi oti muonese ku gulu la amalawi ndiye mapeto ake inuyo simungapite patsogolo mwaona ndiyeno ine izizi ndikuwapempha anthu amene ndi luso chonde amalawi anzathu bwerani ndithu pagulu ndi luso lanu awonetseni anthu akalikonda akupasani support ine ndili onyadira kwambiri so pondiitana apapa kuti ndizacheze nanu ndili osangala kwambiri this is massive komanso ineyo i- ngati mbali imodzi so muni- mundipusha ine ndine mmalawi nzanu komabe zimafunikabe kuti ngati mmalawi nzanu akuchita chabwino tiye timuyamikire tiye timpase Support paine ndekha sindingapite patsogolo iyayi komano support la gulu la anthu limapangitsa kuti Malawi mzathu apite patali. Komanso ndimafuna ndipemphe eh, amene amaona bungwe adono bungwe la FAM amene amaona za mipikisano kuti akanapanga zotheka kuti m- zokudyazi azike mbali yongati sports ngati sports mmene amapangira ngati mpira mujamu eh, anthube azikhalabe ndi chochita china chake mwaona kusiyana kuti anyamata kuti azikaba komabe atha kumatha kumka- akhoza kumakhala nthawi kumapanga mipikisano azidya azikhuta komanso azipeza so ndalama sizaulere iyayi Mmenemonso ndi That's all. mmene ndachezera ndi Mr Spana aku Malawi amene ndi a food destroyer iwowa chakudya amachiononga kwambiri bwana Spana. Panopa akuti maloto awo ngofuna kuti agonjetse wina aliyense amene amazithemba kuti amadya. Ndakulankhulirani a Spana kadzangoti afika ku Malawi iwowa ndi ine